ọjị igbo anara anụ oyibo chacha ọkwa ụnụ ma na ọ nkụ dị na mba na-eghere mba nri onye na-anụ isisi nkapị bụ onye ya na nkapị nọ nso ọjị igbo bụ asụsụ igbo ihe ọ na-anụ bụ okwu igbo ihe ọ na-eme bụ ihe a gọrọ n'ọfọ n'igbo ihe ọ na-eme ihe mere a na-abụ eweta n'ọjị igbo akpọkuo chukwu okike abịama ekwu okwu eke mbụ dị ọkpara ụbọchị ekwu okwu oye mbụ ada ụbọchị ekwu okwu afọ mbụ osowe ọkpara ụbọchị ekwu okwu nkwọ mbụ osowe ada ụbọchị maka na ihe ụbọchị dị bụ ịnọ ịbụa bụ nwoke ịbụa bụ nwaanyị ọjị igbo a eji ya akpọku olise bi n'igwe mbụ chukwu oke abịama akpọkuo ya mgbe ọbụla ewetara ọjị a mkpọku ma mmụọ ma mmadụ na-abịa maka a na-ebu ụzọ akpọku chukwu ọ ya bụ oriri nsọ ndị igbo ụbọchị gburugbo ọ ya bụ oriri nsọ a na-erikọ ma nwoke ma nwaanyị ma mmụọ na mmadụ erike onye ọbụla na maka a sị na onye fụrụ mmụọ anara ana ana akwụ ọtọ kọọ ya mana onye ọbụla eweta ọjị gọchaa ọfọ ya na mmụọ erikọ ya mana onye mbụ a na-akpọ bụ chukwu ọjị igbo anara anụ oyibo chachacha maka na iweta ọjị igbo weta oyibo wee sụba ya ọ dịzie ka ebe mmadụ gbatalụ mmanya nke a na-egbu ike ogbugbu a na-akpọ kaikai ịgbara ya igbanye na biya gbara nkwụ elu gbanye ya n'ime ha ọkọọ ya ọ bụrụ dị egwu a gwara ọgwa maka na ọ na-abụ ewere ihe eji akpọ udele kpọọ udele o si na ohe ka igwe gbatuo ya ka eji sị na ọ na ihe kpatara ihe ya ka eji sị na ihe na-esi mkpi isi dị ya n'arụ mana mkpi gba afụ ọnụ nna ukwu gba afụ ọnụ eke ezu amara onye na-ere ibe ya ihe ya bụ ejide ekwu sị na onye mara ihe jiri mma agba akịdị ihe eji agba akịdị bụ aka ya ka eji kwuo sị na mmanwụ toro ogo bịa be gị ma ijidekwa ọjị ahụ ibunye ya otu toro ogo ka ọ ya abụọ na ọsọ naba ọ ma na ọ ihe toro ogo na ibe ya maka onye kọcha ọkọ n'ike kọọ n'ọnụ onye a arachakwa nsị ọkwa ọjị ka nwaanyị ji wee jewe na be dibịa ka ọ gọọlụ ya ọfọ ndụ ka i wee marụ na ọjị anara anụ oyibo mana ọ na-anụ ihe ọbụla a sụrụ n'igbo ebe ọbụla o si wee sụọ ya ọ na-anụ ka ọ na-agọ ọfọ anwa nwaanyị wee na-anyụ arụ dibịa na-agba afa nwaanyị wee na-anyụ arụ dibịa sị ya nwaanyị o jikwa ha ọjị ahụ arụ gịnị ka ị na-anyụrụ ihe ọ sị na ihe a niile bụ ya bịalụ ka ọ gwọọ ya na ha nso bụ nsogbu ya nwere na be ọkwa ya bụ ọjị deme so na um, ọjị anara anụ oyibo ihe a na-asụrụ ya bụ igbo gọrọ ya ọfọ na igbo maka na um, ihe ọbụla nwere ugbo na-arụ mmadụ nwere ihe ọ na-eri mana onye ya nkapị ọ ya amarị na ọrị na ya apịrịrị apị onye chọrọ ịkpọ nkapị akwa na-ekweta na ọnụ ya apịa apị maka ya nkapị ọnụ ga-akpọ apịpịpị ọ ya ka e ji wee na-asị na ihe ọma dị mma ịkpọ ihe ọma ọnụ enu na ọnụ a na-emekọ ịkpọ ihe ọjọọ ha ncha agbasara maka na onye ọkpọ ọbụla na-agba ọsọ azụ ụlọ o nwere onye ma onye na-achọ ibe ya onye fụrụ nwoke a nọ n'ebe a bụ nnekwu onye agha ma na ọ fụrụ odogwu ọbụla obere nwa ọbụla nwata ihe ọbụla ọ na-eme aka ya na-adị ọcha i negharịkwa anya n'ụtụtụ a ka ndị nze bịara bịa zuo ebe ndị etiti dị iche iche onye ọbụla zuo ebe igwe na-aga ọkụ wee na-akọwa ihe ihe amanụ na ebe ọbụla nwata ọbụla etigburu akị na ya okwute mgbe o kpọburu ya apa ya ka dị ya na nwata buru mmanwụ ụzọ ya na ọsọ mmanwụ buru nwata ụzọ ya na nkwụta isiokwu anyị bụ gịnị na ọjị na-arụ igbo maka ọ na-agba afọ ọtụtụ ime otu bụ agba ama